Mali Mali bamada bamakɔ a n'a lamini n'a bolomara dugu mali kɔnɔ mali kɔ kan wa jabatɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni waleɲumandɔn hali wa an segira an ka kɛnɛ kan laadalajɛ ma anw fɛ yan k'a daminɛ ntɛnɛn ni ka na a bila juma na kunnafonidisɛbɛnw bɛ wulikajɔ min kɛ n'o bɛ jamana kunnafoni maa na wa jabatɛ an b'o de bama yɛlɛma bamanankan na hali jamanadenw ka faamuyali kɛ mali kun a n'a kun diɲɛ kun a n'a kun sabula kunnafonidisira caman bɛɛ minnu kɛlen bɛ sababu ye an bɛ min fɔ k'an to bamakɔ a ka taa ka yɛrɛkɛ mali fan bɛɛ ani diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ la hali n'an sigira kɛnɛ kan baara in tɛ se ka kɛ abada ni maa saba ma jɛ sɔgɔmada in na amɛdi jakite ibu ani ne anw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan kunnafonidi sɛbɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ hali ni amɛdi ye yamaruya di kɛ naamu i k'a dɔn an bɛ wulikajɔ boloda sisan ɔɔ ni an kɛra kan sisan sisan karamɔgɔ daba tunkara naamu ni maa min ye tigɛ don ko da la e t'a tɔ mɛn tuguni ka s an bala cogo bɛ di bɔn jabatɛ naamu an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin arajo jiɲɛgbɛ a bɛ dabiya o don sisan b'a sɔrɔ i k'a dɔn tulukala turulen don an na hali ka kunnafoni jɛnsɛn i k'a dɔn min ye maninka jamana ka taa fo laginɛ fo moritani frontière la a dirɛkitɛriba a tɔgɔ de ko bukari fanɛ a n'a ka cɛdenw an ka foli b'u ye bɔn jabatɛ ne bɛ n bolo bugu ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko vingt-deux septembre amadu don yɛrɛmahɔrɔnya don hali bɔn jabatɛ i k'a dɔn miliyari mugan ani naani n'a kunkanfɛn bɔn jabatɛ nin kɛra sugubulon ye min kɔni ni sɔmi kɛlen don k'a fɔ ŋanamuŋanamu don sɔmi kɛlen don k'a fɔ min kɔni ye janfa ye i k'a dɔn a bɛ ko in ju la sabula a ko ma jɛ sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye jateminɛ kɛ bɔn jabatɛ k'a dɔn cɛda cɛda minnu ni marise tara k'a d'olu ma bɔn jabatɛ k'a dɔn a ko bɛ maa kamanagan i hakili la kosɛbɛ Zera maliya sara la miliyari wolowula n'a kunkanfɛ so si tɛ fa mali miliyari naani n'a kunkanfɛ zera maliya sara tuguni i k'a dɔn a tɛ fɔ ka se a dan na ani so si tɛ natina de bɛp yen so si tɛ afiribu tɛ i k'a dɔn nin da da da kɔnɔ sɔ min kelen don k'a fɔ sɔmi kɛlen don ŋanamuŋanamu kɛlen don walima minisiri min n'ale bɛ sécurité kunna bɔn jabatɛ ala ye sa taki ko sɔmi kɛlen don a la k'a fɔ n'a m'a cogo dɔn n'a m'i jija transition gɛlɛya bɛ sɔn ka bɔ ale de fanfɛ sɔrɔdasi kunda Bɔ jabate k'a dɔn mɔgɔw tɔnsi jɔlen don maa si ma se k'a faamu ne de la sécurité et de la protection civile jabate e k'a dɔn min ye dɛ fɛn min ye olu tɛ se ka diɲɛ foyi kɛ diɲɛ na ni minisiri t'a kalama u ye nin wulikajɔ in ani nin sugubolo in da k'a kɛ haraba haraba bɔ jabate k'a kɛ dogodogo ni dogo ye bɔ jabate e k'a dɔn teri kunda don wa an yɛrɛ ka maa don wa yɛlɛma an de b'a ko cɛmancɛ la wa maa bɛ ɲininkali kɛ filɛ dɛ bɔ jabate a fɔra ko minɛn dɔw ka Minɛn minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ équipement militaire ɔhɔ, o fana k'i bɔ a la, naamu, baara dɔw fana ka kan ka kɛ, an, Bɔ Jabate min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ so minnu n'u dilanlen don sous officiers ye, anhan, Bɔ Jabate i k'a dɔn blocs b'a la siyɔrɔw b'a la, naamu, restaurants b'a la, un, ani bloc diagnostique, ɔhɔ, Bɔ Jabate nin damada damada sugubulo de don, an, a wari kasabi ka bon fo k'a fɔ k'a to ten, kosɛbɛ Sɛbɛnnikɛla ko nin ɲɔgɔnna suguba n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'a boloda jamana kɔnɔ a tɛ se ka kɛ dogodogo ni dogo ye bɔ jabate k'a dɔn tabale de bɛ gosi ka kunnafoni jɛnsɛn cakɛda cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen ni se b'u ye n'olu bɛ nin baara in kɛ bɛɛ lajɛlen b'i kanbɔ awa k'i ka wari hakɛ fɔ min da ka nɔgɔ min da ka ɲi bɔ jabate a bɛ ta ka d'o de ma sɛbɛnnikɛla ko ko in ma kɛ ten koyi sabula nin ko in kɔni u y'a dibidibi bɔ jabate k'a dɔn ka ko in bɔ ka taa bila u yɛrɛ nagakɔrɔ nka bi sɛbɛnnikɛla ko wele bilala cakɛda minnu ma ni ka sugubulo d'olu ma bɔ jabate sɔmi kɛlen don a k'a fɔ sɔni yɛrɛ de don wari in kasabi fanga ka bon cogo min na bɔ jabate k'a kɛ dogodogonin ye a an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra min ye asimi goyita a bɛ kule k'a kan k'a bɔ bɔ jabate jamana ka fura k'a jɛ asimi goyita a bɛ wulikajɔ la jamana ka fura k'a jɛ nka n'a fɔra a ka minisiri sɔrɔdasi dɔ bɛ yen bɔ jabate nin ɲɔgɔnna miliyari camanden miliyari mugan ani naani o sugubolo k'o kɛ dogodogo ni dogo ye o tuma mun kɛlen don sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in bɛ fɔ koyi a ko sabula a société nationale des BTP i k'a dɔn ayiwa dɔ dira olu ma afrique travaux bɔ jabate ka taa se a bɔ sosiyete caman bɛ yen sɔmi kɛlen don minnu ye minisiri yɛrɛ nagakɔrɔ sosiyetew ye bɔ jabate a ŋanamuŋanamu fanga ka bon a bɛ hadamaden dusukun yɛrɛ de tiɲɛ a ko n'i y'a ye bɔ kɛra kalama kɛra bɔ jabate a fɔra jamana sariya bolo caman de bɛ yen sugubulo kan n'a fɔra ko a wari kasabi sugu dɔ bɛ yen ni wari sera o ma bɔ jabate o sugubulo tɛ se ka dogo i k'a dɔn k'a fɔ de k'a kɛ n kɔrɔ o bɛ kɛ sugubulo minnu na o dɔnnen don bɔ jabate minɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a kɛbaa man ca a feerebaa man ca a dɔnbaa man ca i k'a dɔn marché restreint bɔ jabate a bɛ se ka k'o la nka nin ɲɔgɔn sugubulonba ɔnhɔn Buwa Jabate cakɛda dɔw sigira sen kan haraba haraba ɔhɔn nin sugubulon in kama a filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko o de ye ko in fiɲɛmayɔrɔ yɛrɛ ye Haan. a ko a ko ma ban a mankan dan tɛ Fiyewu. sabula minni ni minni ka kan ka kɛ a baaraw la Ɔhɔn. n'o ma dafa walima a ma ɲɛ Buwa Jabate k'a dɔn a bɛ kɛ lebu ye Tiɲɛ. Sɛbɛnnikɛla ko, o de ye, transition don bɛɛ lajɛlen tun sigilen don k'u lajɛ, kɛlɛw, sabula sɔrɔdasi ko don, ɔhɔ, u yɛrɛ nafura dama kan'a bila bila, an, u ye kumakan min fɔ sonyali ko la, ɔhɔ, min ye jamana ye i k'a dɔn san tan san mugan kɔfɛ, ɔhɔ, u bara k'a bɛɛ lajɛlen yuguba, awɔ, ɔ Buwa Jabate n'o bɛɛ lajɛlen bɛ yuguba kura min bara ka kɛ yalima sonyali ka kan ka k'o kɔnɔ wa? Fiyew, min kɔni jɛlen don, ɔn, minisiri cɛjɛ i k'a dɔn ministère ayiwa de la sécurité, ɔhɔ, Buwa Jabate k'a dɔn sɔmi jɛlen don a la k'a fɔ a ma jɛ, ya a ka jɛlenya in kɔni dɔn tɛ kosɛbɛ sabula ani marchéw dara ka di dicogo min na Buwa Jabate miliyari tan ni fila i k'a dɔn dɔw kelen y'o sɔrɔ sabula wari kasabi miliyari mugan ani naani i tɛ se k'o kɛ dogodogonin dogo ye abada Buwa Jabate ko jamanadenw tɛ b'o kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan min ye générale malienne ye ka taa se société falaise Mali i k'a dɔn générale malienne tuguni ani société nationale de BTP société Afrique travaux Buwa Jabate i k'a dɔn ani tɔw u ye nin wulikajɔ ani nin bɛnbɛn bɛn min kɛ jamana kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mankan dan tɛ sabula a dalen filɛ kɛnɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛrɛmahɔrɔnya don karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don journal le pays jamana fasiriba n'o ye Mama paka mama ko mama paka ko karamɔgɔ daba tunkara min ye an ka BTP ye sirajɔ sira dilan ka taa bila sojɔ la karamɔgɔ daba tunkara maa minnu ye baarakɛbaaw ye entreprisew a ko ala tɛna mɛn min ye entrepreneur caman ye olu kɔni bɛna tuu ta da min ye pôle économique na dɛ i y'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ karamɔgɔ daba tunkara ŋanamu ŋanamu hali bi o de ɲɔlen bɛ a ko mun ni mun de bɛ nin ko in kɔrɔ a fɔ n ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ daba tunkara min ye direction nationale de l'urbanisme de l'habitat ye ale ɲɛmaa kura n'o ye amadu dunbuya ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ karamɔgɔ daba tunkara a nafura dama a y'a jira k'a fɔ min ye cakɛda ye a jɔyɔrɔ ka bon maliko la hali janko mali kura ko kuma bɛ ka fɔ jamana marabagaw fɛ o tuma bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa a ko min ye mali sira dilan ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ dibidibi caman de bɛ yen min ye foroba nafolo ye o min ta bɛ ni ka bila entrepreneurw ka wasa kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara u k'a ta ni k'an ka foroba siraw dilan n'a ye a ko nafolo ninnu a bɛ ka tunun i b'a fɔ ko to binna nugu la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara jɔnni bɛ se ka da nin ko in na min ye kolonɛli asimi goyita ka npanmuru kɔrɔtalen bɛɛ Docteur Choguel Kokala Mayiga o fana ka npanmuru kɔrɔtalen bɛ jɔn de kelen b'i ja min ni k'i da fa an ka foroba wari la karamɔgɔ Daba Tunkara nin karati kɔ sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min ye sira ko ye ka taa bila jamana yɛrɛ ka soko la karamɔgɔ Daba Tunkara dibi-dibi o bɛ jamana ka so jɔlenw la min ye logement sociaux ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ nafolo minnu dira ni ka so jɔ nafolo ninnu caman a ŋanamu-ŋanamuna. min ye sow ye a kan ka di maa minnu ma a ŋanamu-ŋanamuna karamɔgɔ daba tunkara maa minnu ni maa minnu da b'o ko la k'a bɛɛ lajɛlen bugunnatigɛ kɛra k'a dɔn piyan o tuma min ye pôle économique k'u bɛ taa jɔ a ɲɛ kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura n'o ye amadu dunbiya ye ale kɔni kɛ bɛ k'a yɛrɛ ko k'a jɛ nin ko in na min ye urbanisme a jɔyɔrɔ ye min ye mali kura ko la K'o kɛ a ko min kɔni y'o baara o bɛ kɛ fo ka se a dan na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ daba tunkara lisi dɔw yɛrɛ kɔni bɔra ka ban maa dɔw kɔni tɔgɔ b'u kɔnɔ minnu tɔgɔ b'u kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara k'a dakusi de ka bon fo ka damatɛmɛ maa minnu don bonya b'u kan maa minnu don u ye baara kɛ forobacɛw la karamɔgɔ daba tunkara o n'a ta o ta u nɔ bɛ ŋanamu ŋanamu na sɛbɛnnikɛla ko Naam. karamɔgɔ daba tunkara min ye directeur kura ye Mm. ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni taara cakɛyɔrɔ min na Mm. jamana ka miliyari kasabi caman caman de bɛ bila o ka danganiya kɔnɔ Mhm. min ye baara minnu kan ka kɛ Mhm. karamɔgɔ daba tunkara ni ka bamako ɲɛda k'a yɛlɛma Mhm. o tuma k'a bɛ nin cakɛda in de bolo Mhm. sabu ni siraw ma ɲa Mhm. ni yɔrɔbaw ma dilan Mhm. min ye gouvernement ka cakɛyɔrɔbaw ye n'olu ma dilan Mhm. karamɔgɔ daba tunkara ko bamako kɔni a ɲɛda tɛ se ka ɲa abada Abada. nafolo min kan ka don o la Mhm. k'o kan ka tunu wa Mhm. maa minnu y'o baara kɛbaaw ye karamɔgɔ daba tunkara k'olu kan ka bila u ka hakɛya minɛnw de kɔnɔ o tuma min y'u ka giletw ye ka taa bila u ka karitiw la k'a y'o bɛɛ lajɛlen dilan min tun tɛ ka kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ka baarakɛlaw k'u kɛ i b'a fɔ ko falatɔ i b'a fɔ ko yatimɛ a ko jamana baara ma s'o ma a ko jamana baarakɛlaw kan ka baara kɛ ni wasa ye minɛn man ɲi ka dɛsɛ u bolo min ye hakiliw kan ka sigi min ye baara a kan ka k'a kɛcogo la karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ k'o tun tɛ kɛ kunun koyi o tuma bi kɔni k'a ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen bila u ka minɛn in kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara u ka taa ni baara ye o tuma gasi t'u la o tuma nɛrɛ t'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko région kura minnu bangera an ka jamana in kɔnɔ min ye o région ye ɲɛmaa kura minnu kan ka sigi urbanisme kunna a ko olu fana sugandira baara kelen min kan ka kɛ bamakɔ karamɔgɔ daba tunkara ni ka tila ka bamakɔ ɲɛda k'a yɛlɛma a ko région fana ɲɛda kan ka yɛlɛma o kɛcogo kelen na kucala joyila ɲɔrɔ nara karamɔgɔ daba tunkara sigi kɛ bɛ k'o ɲɛmaaw makɔnɔ o tuma min ye mali kura ko kuma bɛ ka fɔ min ye o régionw ye karamɔgɔ daba tunkara n'i donna dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ k'i donna duguba kɔnɔ sira b'o kofɔ jardin public b'o kofɔ espace vert b'o kofɔ jamana yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ ni ma ni ma b'o kofɔ a ka kan ka jɔ hakɛya minnu kɔnɔ ka taa bila pɛntiriw la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara n' ma ka kɛcogo la n'i donna dugu kɔnɔ dɔrɔn i bɛ ɲigin a la a ko ko bamakɔ kɔnɔ bi ko de bɛ yan koyi sabu n'i bɛ bamakɔ k'ale t'a dɔn tuma dɔ la k'a fɔ k'i bɛ kapitali ba kɔnɔ o tuma ko ka sababu kɛ mun ye mali ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye wa a ko wari tɛ don a donda de fɛ min ye wari tila wari buruja karamɔgɔ daba tunkara u mako t'a la karamɔgɔ daba tunkara u tɛ siran maa ɲɛ a ko k'i bɛ an ka jamana baara foroba baara de fɔ n' o ye maa minnu bɛ n'u ja de minnu bɛ foroba wari k'a tila ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye u tɛ siran kaso ɲɛ k'i b'o de y'an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura n'o ye amadu dunbiya ye dunbiya ale kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni kasobon ye u k'a furan k'a jɛ maa minnu bɛna taa u sigiyɔrɔ kɛ kasobon kɔnɔna ye ko ka ca sɛbɛ sɛbɛnfura kɔnɔ dɛ siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye Ali. an ye min bɔ le pays kɔnɔ mama paga ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate i bɔra ka min fɔ wulibali don Ahan. sabula jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira Ahan. ni maa o maa b'a fɛ ka société sigi sen kan btp Ahan. min wajibiyalen don i kan Ahan. jamana ingénieurs Ɔhɔn. jamana techniciens Ahan. i b'olu de ta ka bila cakɛda la Ɔhɔn. o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to i bɛ licence sɔrɔ A filɛ dɛ. nka N ka teli ŋanamuŋanamu n'i ye ingénieurs ta u ka kuma ka ca mana jamana techniciens ta u bɛna a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ caya wari dɔ bɛ min kun u bɛ taa diplôme lankolon caman san a filɛ i k'a dɔn ka maa wɛrɛ ta k'olu bila cakɛda in na h e m'a ye sobaw mana jɔ a bɛ bɔ a e ye sira mana dilan sira mana dilan cogo o cogo btp ninnu fɛ e ma sira samiyaji kelen dɔrɔn hali fila tɛ amadu dunbiya ka kɛlɛ ju y'o de ye a jo dɛ wa an b'a kɔ kɛlɛ la Buwa Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Buwa Jabate k'a dɔn hali bi mali ka gɛlɛya ban dɛ Buwa Jabate wuli kajɔ ani jateminɛ min ye foroba cakɛlaw ye olu ka taa kule k' dun bɔra kabini a ma kɛ faama caman ko ayiwa kɔnkuru min kɛra baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔnkuru jɛlen kɔnkuru ɲuman hali Buwa Jabate maa kɛmɛ seegin ani maa wolonwula fonctionnaires Buwa Jabate k'a dɔn olu de tun ye ɲɔgɔndan kɛ olu gaɲena u taara ka bila fonction publique baara la nka sisan ko kura min donnen don a la Buwa Jabate i k'a dɔn kalo wɔɔrɔ formation f'i ka t'o kɛ sɔrasiya kalan i k'a dɔn ani faso kanu ani faso baara kanu u k'o de ma éducation civique Buwa Jabate nin baara minnu ayiwa maa minnu ye concours in sɔrɔ maa kɛmɛ seegin ni wolonwula cɛ bɛɛ muso yɛrɛ bɛɛ Buwa Jabate i k'a dɔn u y'u doni ɲun ka bafo sɛgɛrɛ. bafo o ye segu jamana ye sɔrasi kan dɔ bɛ yen olu tɛ tulonkɛ Buwa Jabate i k'a dɔn u bɛ taa sɔrasiya baaraw kalan i k'a dɔn sɔrasiya girinkajɔ Buwa Jabate k'a dɔn jamana yɛrɛ kanu ani jamana bɛ lafasa cogo min u bɛ t'o de kalan Buwa Jabate i k'a dɔn fali yɛrɛ sɛgɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko awa kabini don min u sen cunna yen maa minnu b'u kalan u ka karamɔgɔw ɔn Buwa Jabate i k'a dɔn awɔ n'i nana sɔrasiya baara kan aha sɔrasi minɛnw de bɛ d'i ma dɛ awɔ Buwa Jabate i k'a dɔn a samaraw ɔn a dulokiw ɔhɔ i k'a dɔn ka taa se fugulaw n'a sɛnturɔnw ma naamu o yɛrɛ girinyana dɔw ma dɔw sinna ka sari ka bin ten k'a sɔrɔ aa hali formation ma sikei daminɛ sikei sɛbɛnnikɛla ko godi nin ye kojuguba ye uun nin ye maloyaba ye ɔhɔ nkalon b'a don ɲɛ a dugusɛjɛ a t'o ɲɛ fiyewu Buwa Jabate kabini formation in nana daminɛ a nana dɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ min ni min fɔra sɛbɛnfura la yan u kana na nkalon sabula a fɔra ko kɔnkurun in bɛ kɛ k'a daminɛ san tan ani seegin san bisaba ni duuru olu de bɛ se k'a girin n'a boli ni awa sɔrasiya kɛwalew kɛ Buwa Jabate a jɛra k'a fɔ dɔw b'a la san bi duuru san bi wɔɔrɔ Buwa Jabate olu bɛɛ lajɛlen dugura ka taa don baara in na u bɛ sari ka bin n'a fɔra hali ka boli yan ani yan cɛ karaw Buwa Jabate u b'u ta ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ban tɛ ko ko in girinya a n'a boli na ayiwa a ko kɛlen sɔrasiya gundo kɔnɔ Buwa Jabate muso minnu b'a la ee Buwa Jabate jaja caman de tun b'a la u lasiritɔ don Buwa Jabate k'a dɔn dɔw ka tibisi ka wuli ten u b'u cɛ gara gara ka kuma sɛgɛrɛ ee a bɛ dɔn k'a fɔ nin kɔnɔma don u bɛ taa n'o ye tan ni sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a kɛra gɛlɛyaba ye nin bɛɛ lajɛlen kun dun ye jumɛn ye Buwa Jabate i k'a dɔn a ko min ye natabaya ye min kɔni ye nkalon ni nanbara ye o tɛ jamana dilan sabula ni dama dama min donnen filɛ a ko la Buwa Jabate k'a dɔn i tɛ kɛ fɔnkisɔnɛri ye fo i ka taa sɔrɔsiya kalan a n'a baaraw kɛ Buwa Jabate i k'a dɔn sɔrɔsiya kalan n'a baaraw dun tɛ taa girinkajɔ kɔ ayi a ko don min ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ɛzji la k'u tila sɔrɔsikanw ni ɲɔgɔn cɛ sabula u bɛna ayiwa sɔrɔsikalan kɛ Buwa Jabate k'a dɔn kuma caman bɔra hali ɲinanta in min ye nin kɔnkurun in ye a jɛra i k'a dɔn nanbara ma se ka k'a la sɔi ma k'a la Buwa Jabate fɛn min fɛn minnu fɔra a dalen filɛ kɛnɛ kan nin sɛbɛnnikɛla ko olu ye kunnafoni min mɛn ka bɔ bafo segu jamana na ah. Buwa Jabate k'a dɔn kunnafoni duman tɛ sabula maa minnu b'a la n'olu talen bɛ ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ bi ah. o de ka ca kojugu fo k'a fɔ k'a to ten ah. sabula i k'a dɔn min ni min fɔra o kelen tɛ k'o dafa Buwa Jabate k'a dɔn k'u tun ka kan ka min ni min kɛ o ma kɛ Buwa Jabate a fɔra si min n'o ka kan ka taa i k'a dɔn baara la Buwa Jabate o tɛ dɔw yɛrɛ y'u to baara wɛrɛ de la Buwa Jabate k'a dɔn u b'u dahirimɛ sɔrɔ la ko k'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen bila ka taa u kari nin na ŋanamuŋanamu donsira a n'a bɔsira la n'i donna ko la ŋanamuŋanamu na n'a jɛlen tɛ n'a ko nana jɛ Buwa Jabate i bɛ bɔ bɔda de fɛ bɔda min n'i bɛ lebu hali a ko an bɛ don min na ko bi bafo Buwa Jabate k'a dɔn karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔsi karamɔgɔw ye u ka kan ka fo ka wale ɲuman dɔn hali Buwa Jabate sabula baara ka kan ka kɛ kɛ cogo min na taama ka kan ka kɛ kɛ cogo min minɛnw ka kan ka don k'a la Ɔhɔn. sac à dos n'a nɔnɔw Han. waati dɔ to u ye rangers don dɔw sen la dɔrɔn u Ya- sina- u sina ka sarika bi ten han I- i- n'i man kɛnɛ n ko o dɔ bɛ- o dɔw bɛ taa fo kilo tan ni duuru la Bon, Algérie kɔnɔ. voilà Han? ka sɔrɔ u ye visite fɔlɔ minnu kɛra yan Han. a fɔra ko fɛn t'u la Ɔhɔn. waati dɔ te n'i taara yen Han. olu b'i visite Ɔhɔn. n'i ye dafasagɛla kɛ Han. i kan ka baara ni ayiwa taama ni fini minnu don Naamu. n'o dir'i ma ka ban a Han. bɛ dɔn k'a fɔ haka ja i ta cogo t'i bolo kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye naamu a ɲɛ min zalo ni ka bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don ko kura naamu info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction karamɔgɔ daba tunkara a ko min ye mali ani konowari ni ɲɔgɔn cɛ naamu fasiriba ko an ka tosira tɔ gwan karamɔgɔ daba tunkara koniwarikaw ka sɔrɔdasikɛ cɛ bi naani kɔnɔntɔn o bɛ anw ka jamana kɔnɔ a bɛ an ka jamana kasobonba kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara nin y'a kalo kelen ani ɲari ɲare ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nkalon a b'a don a taa dugusɛjɛɲa ayi a ko mali de bagara kowari ma wa karamɔgɔ daba tunkara ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko kowarikaw n'a bɛna kɛ gɛrɛntɛ fɛn fɛn ye olu de kɔni bagara an ka faso mali ma sabu malidenw ma wuli abada ka taa kowarikaw minɛ u ka jamana kɔnɔ a ko ni cɛ bi naani ni maa kɔnɔntɔn karamɔgɔ daba tunkara u tun nana mun de ɲini mali kɔnɔ a fɔ y'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin ko in ye a bɛ ka kundama wɛrɛ sɔrɔ mhm. sabu kɔnɔwarikaw ka jamana kɔnɔ mhm. karamɔgɔ daba tunkara délégation belebeleba dɔ wulila mhm. alisilamɛ minnu bɛ ka taa bila haut conseil la maliden minnu sigilen bɛ u jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ daba tunkara ko maa tɛ da kunnandi dɔn u bɛn'u da don a ko la u da ɲuman janko u bɛ se ka bila Ka baara kalan sɛbɛnnikɛla ko maa min nana a bɛ t'i jɔ fo maa bi wɔɔrɔ la karamɔgɔ daba tunkara u nalen u y'u sigi ka jateminɛ kɛ mali alisilamɛ tɔn ɲɛmaaba n'o ye sɛki usumani madani serifu ayidara u taar'o lakumaɲɔgɔnya u bɔr'o fɛ yen karamɔgɔ daba tunkara min ye an ka jamana premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ ka sogɛli kokala mayiga nɔrɔ bila n'o ye kolonɛli abulayi mayiga u taara o fana lakumaɲɔgɔnya primature la ayiwa u ko min kɔni olu b'u dantigɛ mm. o tuma min ye u ka jamana masakɛ mm. o m'u bila ka na dɛ mm-hmm. nka olu yɛrɛ y'u sigi k'u miiri fasoden ɲuman yɛrɛ kɔnɔ mm-hmm. mali ni konowari mm-hmm. anw ye kelen ye mali ni konowari n'i ye jateminɛ kɛ mm. karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye an ka nafasɔrɔ siraw bɛ ɲɔgɔn kun abada furukufuruku ka taa bila kɛlɛjugu tasuma la o man kan ka wuli an ni ɲɔgɔn cɛ o tuma olu bɛn'u da ɲuman don a la ɛlɛ ni mali ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u bila cogo min na Sɛbɛnnikɛla ko nka a ko min kɔni ye o kuma in fɔlen i b'a ye k'a fɔ kolonɛli abulayi mayiga ale kɔni y'a lamɛn a y'a jira k'a fɔ basi t'a la aw nana ci min na a diyara n ye o tuma mali ni konowari an bɛɛ kelen ye a y'a fɔ cogo min na o don nka min ye nin baara in ye a bɛ kiiritigɛlaw ka bolo kan aw ni anw an si jɔyɔrɔ tɛ nin ko la bilen an b'an sigi k'olu makɔnɔ ka tila u ka baara la n'u tilala tuma min na karamɔgɔ daba tunkara ni min bɛ n'u da kɔnɔ mm. o tuma baara kura min kan ka kɛ o bɛ boloda sɛbɛnnikɛla ko min ye info matin ye mm-hmm. u ye dalasumuni kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. maa caman y'i kan kɔrɔta karamɔgɔ daba tunkara dɔw y'a jira k'a fɔ mm. a ko min kɔni kɛra amadu aya sanɔgɔ la mm. karamɔgɔ daba tunkara k'o kan ka to malidenw kɔnɔ i b'a fɔ ko kisi eh? delideli de kɛra ni ka sanɔgɔ sɛgɛrɛ o tuma k'a ko labanna cogo di mm-hmm. o tuma min ye kolonɛli asimi goyita o tuma k'a k'a tulo geren nin ko in na karamɔgɔ daba tunkara k'a kana maa lamɛn a ye baara min nun don k'a ka taa n'a yɛrɛ ye fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ min ye kiritigɛlaw ye f'u ka to u ka baara la k'a kana maa si lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw fana y'a jira k'a fɔ ni kodiwarikaw ye hakilina ɲuman ta ni ka na mali kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara tuma min na min ye UEMOA ka taa bila CEDEAO la u ye diyagoya sanction ta ni ka Mali sɛgɛrɛ o tuma ko nin Kodiwari diinɛ tigilamɔgɔw o tuma k'u tun bɛ yɔrɔ jumɛn na u hakili tun tɛ Mali la o don in kama wa. Mali k'a to a kelen na kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara ni ka diɲɛ datugu an da la o tuma mun na ko kodiwarikaw ma wuli o don in kama ka na an ka jamanakuntigi lakumaɲɔgɔnya ka taa farafinna jamanakuntigi lakumaɲɔgɔnya ni u ka jagoya dabila mali kɔnɔ ka mali ka da yɛlɛn o tuma k'u tun bɛ min sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara maa minnu ye nin kɛ karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye kolonɛli asimi goyita ye e ko a b'u lamɛn de u y'u ka kɛta kɔni kɛ u kan ka min kɛ sabu ni fasodenɲumanya baara ye nka min kɔni ye e kuma laban ye karamɔgɔ daba tunkara sariya laban o bɛ malidenw de bolo o cɛ a ko min ye maa bi naani ani kɔnɔntɔn ye karamɔgɔ daba tunkara ni nacogo malidenw la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana min bɛ n'a ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo jamana min bɛ n'a ka kɛlɛkɛcɛ y'a ta ye ni ka na ɲɛdɔn tɛ kulu sigiyɔrɔ ko mun na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛna kɛ misali ye ni k'a ɲɛsin diɲɛ ma karamɔgɔ daba tunkara ni nin ko in n'a datugura ten k'a ban ten maa wɛrɛ bɛ tila ka ɲɛdɔn kɛ mali la sini ma sini ma o tuma nin ko in n'a sera ni ka kiritigɛlaw bila u ka baara la u ka nin maa bi naani ni kɔnɔntɔn k'u datugu kasobon kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara ko maa wɛrɛ tɛna wuli diɲɛ kɔnɔ bilen ni ka na ɲɛdɔn kɛ an ka faso mali la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ k'a fɔ jiginnenw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔ na n bala tɔgɔ bɛ di bɔ jabatɛ n bɛ n bolo bugu ka don don bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ko a ma l'indépendant o don bɔ jabatɛ k'a dɔn hali bi a wa sɔrɔdasi kuma sɛbɛnnikɛla ko i bɔra ka nin min fɔ sɔrɔdasi cɛ bi naani ani kɔnɔntɔn nacogo jamana kɔnɔ o de kɛra sababu ye u ka degun sɔrɔ n'u bɔlen korowari bɔjabate ni nacogo ɲɛna n'i nana sira jɛlen kan bɔjabate k'a dɔn dɔndi la i tɛ ɲininka sɛbɛnnikɛla ko nin cɛ bi naani kɔnɔntɔn kuma bɛ senna i k'a dɔn sabula jamana sira bolo bololen don nɔfɛ n ko n'a ta sɔrɔsiw min ye korowarikaw ka sɔrɔsi kɛmɛ naani ani mugan ni duuru olu cunnen filɛ mali kɔnɔ nin ye tumbutu dɔn t'u la u ma ɲininka ɔhɔn bɔjabate k'a dɔn jɔrɔ t'u la a filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko sira jɛlen don Ayi. sabula Ɔn. u ko min ma kasiki ble Ɔhɔn. bɔjabate u nana o kutumu de kɔnɔ utikalo tile mugan tɛmɛnen kɔfɛ Ɔhɔn. ka bɔ avion kɔnɔ korowari ngangangangangan An. ka t'i cun ten tumutu gaki Han. bɔjabate k'a dɔn ka bɔ avion kɔnɔ k'u ka baaraw daminɛ A filɛ dɛ. sɛbɛnnikɛla ko ni nacogo ɲɛna An. ni kuma fɔlen don fo ayiwa mɔgɔw k'o de faamu Ɔhɔn. bi makɛ bi naani ni kɔnɔntɔn in kan n'o tɛ kɛmɛ naani ni mugan ni duuru ka ca ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu nana na cogo min na a sɛbɛnfuraw kɛlen don u nana sira min fɛ o dɔnnen don u ka kan ka na baara min kɛ o dɔnnen don min ye cɛ kɛmɛ naani ani mugan ani duuru ye bɔjabate k'a dɔn awa nin ye batayɔn kelen de ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u bɛ na mali kɔnɔ yan ah. u bɛna to yan k'u ka baara kɛ a bɛ kalo caman bɔ o nin tɛ maa si ɲɛsira la maa yɛrɛ t'u lajɛ a ko nin maa kɛmɛ naani ni mugan ni duuru sɔrɔdasi ah. bɔjabate olu nana bila ah. olu nana fara maa kɛmɛ fila ni mugan ni duuru kan kuruwari sɔrɔdasiw la bɔjabate k'a dɔn ninnu bɛ tumutu mara de la u bɛna baara kɛ a bɔ kasiki ble ka kutumu de kɔnɔ jɔnni ye olu tɔɔrɔlen ye jɔnni ye mankan jɔnni ye gɛlɛya y'u nɔfɛ sabula u nacogo an'u nana sira min fɛ o dɔnnen don u bɛna san kelen baara de kɛ mali kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ korowari sɔrɔsi yɛrɛ min bɛ mali kɔnɔ bɔjabate maa kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi duuru kabini mankan in daminɛna mali kɔnɔ don min a sɔrɔsi bolo fara min bɛ yen n'u k'a ma ko kasiki ble u b'o kutumu de kɔnɔ muso ye maa mugan ani duuru ye i k'a dɔn u ka jalatigi jalatigi maa bi duuru b'a la sɛbɛnnikɛla ko ko di u bɛ mali kɔnɔ i k'a dɔn dɔndiw la u tɔɔrɔlen tɛ Kosɛbɛ. u degunnen tɛ maa t'u yɛrɛ ɲininka Ayi. u nalen don baara min kama o sɛbɛnfuraw bɛɛ Ɔn. a kunnafoniw dilen don Ahan. bɔjabate k'a dɔn a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a wa ɲɛnabɔlen don Ɔnkɛ. sɛbɛnnikɛla ko Ɔn. ni maa min ye minisima ka bolofara ta Ahan. bɔjabate i b'a ye k'a fɔ u n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kutumu kelen kɔnɔ Kosɛbɛ. ɔ nka olu jabalaba o ye tumbutu de ye Ɔhɔn. bɔjabate k'a dɔn nakun ye banbaanci wale kɛlɛli ye Ah. sɛbɛnnikɛla ko n'i hakili b'a la Naamu. i k'a dɔn awa binkanni dɔ kɛra minisima yɛrɛ ka waati la Aha. korowarikaw ka sɔrɔdasi kelen tora a la Ah. a don mali ye hinɛ minɛ kɛ ni ka dugawu-donba kɛ Kɛra. sɛbɛnnikɛla ko Ah. ɔ nin bɛɛ ko min na Ɔhɔ. bɔjabate y'a dɔn kɔni o gɛlɛya dan tɛ Ayi. ɔ nka min ye cɛ bi naani ni kɔnɔntɔn min ni gɛlɛya b'olu nɔfɛ bi bɔ jabate a kan ka faamuya k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko la u nacogo ma dɔn u nana ko min na o dɔn dɛ kuma min ni kuma min dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ ko mɛrisɛnɛriya bɔ jabate maa bɛ se ka kala turu a kan sabula i ka na awyɔn fila la maa bi naani ni kɔnɔntɔn marifa bɛ awyɔn kelen kɔnɔ e yɛrɛ bɛ awyɔn kelen kɔnɔ a ko ye ko ye ko min n'a dibi ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ an ka jamana ɲɛmaw ah. olu kɔni ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ye bɔ jabate o de ye ka ko in ɲɛɲini kosɛbɛ nka a mana tigɛ da o da la ah. jamana in fila bɛɛ lajɛlen fan fila bɛɛ lajɛlen b'i sɔn janko kunnafoni di sira minnu bɛ yen n'o ye reseaux sociaux ye malidenw ka fanfɛla la anw yɛrɛw b'an sɔn kodiwarikaw ah. yɛrɛ fana b'u sɔn bɔ jabate k'a dɔn faamuyali de kan ka na jamana in den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko in ka to faamakunda i bɔra k'a fɔ min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ boloda bɔ jabate sabula kodiwarikaw ka awa ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw nana u ni usumani madani serifu hayidara ɲɔgɔn ye bɔ jabate k'a dɔn n'olu farala ɲɔgɔn kan k'u da ɲuman don a la a ka ca ala fɛ i k'a dɔn ko in a bɛ sɔn ka sumaya ɔ sɛbɛnnikɛla ko yann'a sumayali cɛ ɔ wuli ka jɔ minnu kɔni kɛlen don awa bɛɛ lajɛlen k'an ka faamuyali de sɔrɔ min o de bɛ se k'a to ko in bɛ nɔgɔya cogo min na a kana gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan mali ni kodiwari ye fa kelen ba kelen ye jamana kelen don bɔ jabate hali ni awa faamako y'i bɔ a la n'i ye jamana ninnu da k'a lajɛ an ka sɔrɔw an'an ka awa hinɛ a bɛ ɲɔgɔn bolo nin ye sɛbɛnni ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la bɔ jabate an ka taa si marikɛti la ACI kɔnɔ i k'a dɔn immeuble bamanan na an ka taa an ka buwasɔn ani an ka sogo jiraniw ɲimi yen ayiwa an ma duman tigɛ la nin ye kunnafoni damadɔ an bolokɔrɔ an bɛna da don a la min bɔra an ka ɲɛmayaso la lasana jire ale sigiyɔrɔ bɛnnen don mɛdinakura ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan a dɔgɔmuso tununna n'o tɔgɔ ko mariamu jiri a si bɛ san mugan ani segin na a farilafin don maa kolomamisɛnnin don a kundama ka jan mariamu bɔra denbaya la nin y'a kalo fila ye

Ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ belebeleba kɛ n'o ye biennale de la gymnastique sportive ye o tuma k'a bɛna kɛ seko ni dɔnko baara belebeleba ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ ɔkutɔburukalo tile gale ka taa bila a tile fila san 2022 palais des sports de bamakɔ salamatu mayiga la o tuma k'u b'a ɲini maa minnu bɛ yen k'aw de bɛ gymnastique kɛ an ka jamana kɔnɔna na wele bilalen b'aw bɛɛ lajɛlen ma a ka se k'aw sen don nin na yasa kana se ka fɔ sabu ko sababu ɲuman don maaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn farikoloɲɛnajɛ ka se ka nin kɔrɔfiye ka kologiri an ka jamana in kɔnɔ min ye jiminasi ka se ka don ba la kosɛbɛ fɛn caman bɛ k'olu ŋaniyalen don minnu bɛna boloda waati in kɔnɔna la n'o ye ɔkutɔburukalo tile gale ka taa bila tile fila la o tuma u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ma k'e de b'a fɛ ka ye nin k'i jilaja a kana se ka fɔ maa si kɔ kunnafoni a tɛgɛnɔbilala min ye federation malienne de gymnastique ale perezidanba dirisa kamate faamuyaliko ɲuman o dalen bɛ o kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen fuseni ture sigiyɔrɔ bɛnnen don sikaso ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a kɔrɔkɛ den tunna n'o ye buba ture si bɛ san tan ani fila bɔɲɔgɔnko la farila finnen don buba k'a bɔra tarata tɛmɛnen ye n'o bɛnna utikalo tile mugan ni saba sɔgɔmadafɛla waati la buba k'a tɛ se bamanankan na a bɛ kuma min fɔ ayiwa o de ye kɔrɔbɔrɔkan ye o tuma k'a nalen kura don ka bɔ dire ye a tɛ dugu dɔn maa min mana kɛ buba ture ye fɛn jilaja ka na n'a ye jɛkafɔ la walima i ka somaw wele 83 80 87 96 mamadu jawara sigiyɔrɔ bɛnnen don nafaji sato kɛrɛfɛla ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a den tunna den tɔgɔ buwakari jawara a si bɛ san tan duuru la buwakari k'a bɔra denba la sibiri tɛmɛnen utikalo tile tan ni saba sebenin kɔrɔ ani nafaji o fura kɔnɔ k'a tunna maa ma kɛ ala ye k'a taayɔrɔ dɔn farila jɛlen bɛ dɔɔni ko morikalan kalanden don maa min mana kɛ buwakari jawara ye fɛn san tan duuru jilaja i ka na n'a ye jɛkafɔ la walima i ka nɛgɛjuru banba 76 13 05 23 o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen sɛki sisɔkɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don lafiyabugu bugufiyɛni ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'ale den tunna den tɔgɔ musa sisɔkɔ k'a ma ko papu a si bɛ ayiwa san tan ani duuru bɔɲɔgɔnko la farila o finnen don den a ba tɔgɔ ye fili sisɔkɔ o tuma maa min mana kɛ den ye fɛn k'a tunna kalabankoro o tuma sanga o masurunya la tarata tɛmɛnen utikalo tile mugan ni saba n'i ye den ye i bɛna na jɛkafɔ la walima i bɛ den somaw wele ni ka kibaruya bɛɛ lajɛlen da u tulo kan 76 01 15 65 faamuli koɲuman o dalen bɛ nin laseliw kan jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan saba sera bamako kafo jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye tire filɛ Jusqu'à dans Bamako mun kɛra te filɛsa kɛ u m'u ka tombola belebeleba daminɛ Bamakɔ tuguni wa u k'u famana k'a kɛ o de nisɔndiya b'e la te filɛsa a bɛna a ka tombola kura boloda min n'a ladiyalifɛn tɛ se ka fɔ ka ban jeliba bazɛnw wakisiw telefɔniw moto jakaritaw firigow kɔnzelatɛri ani tele zefere teve e se o wale o ekaranpla fo ka taa se du tɛrɛnw caman caman o tuma foroko lankolon bɛ anw minnu bolo k'a falen n'anw b'a fɛ k'a falen an bɛ taa n'a ye i bɛ se ka taa n'a ye dabanani na arajo jɛkafɔ arajo ɲɛta arajo nasirawule arajo libɛrite arajo ɔkisijɛni aw ka kan k'a hakili to fevriyekalo tile fɔlɔ ka taa se ɔktɔburukalo tile mugan ani fila ma san 2022 a bɛ kɛ place cinquantenaire la Bama Art bɛ kɛ yɔrɔ min na bada fan fɛ